isiokwu ya sị kpọchitanụ omenala Igbo gịnị kpatara anyị ga-eji kpọchita omenala Igbo gịnị bụ ụdị omenala Igbo ahụ a na-akpọchita kee uru ọ ga-abara anyị ma anyị kpọchita omenala Igbo ọ bụ ajụjụ atọ a ka ọ ga-amasị m ịza n'ime ụgbọala dịka anyị na-aga ka m bido omenala igbo bụ ome ndị niile ahụ a na-emegacha ma ọ bụ okwukwe ndị niile ahụ anyị nwechara n'ala igbo gboo ejiri mara igbo ome ndị ahụ mere anyị jiri gbaa iche nyere mba ụwa ndị ọzọ niile ọ ya nwa bụ omenala igbo kpọchitanụ omenala igbo azụ ọ bụrụ na anyị ṅaa ntị kpọchita omenala igbo azụ neenu uru ọ ga-abara anyị ọ ga-eme ka mba ụwa niile mara anyị ọ ga-eme ka mba ụwa niile sọpụrụ anyị ọ ga-eme ka anyị nwee ugwu ebe ọ bụla anyị zonyere ụkwụ ọ ga-ekpochapụ mpụ na aghụghọ na arụrụ anị niile dị n'ala anyị taa gịnị kpatara m jiri kwuo nke a ọ bụ n'ihi na ebe mmiri siri baa opi ụgbọgọrọ ebe mpụ na arụrụ anị niile a na- a na- a na-eme n'ala igbo taa ma ọkwanụ ejiri mara ndị igbo na mba ụwa niile taa ebe o siri bata ala igbo bụ na ome ndị bekee anyị gbarapụrụ omenala anyị nabata anyị makụrụ ome ndị bekee ome ndị mba ọzọ ọ bịa n'ala igbo loo ome niile ejiri mara ndị igbo mee anyị amaghịzi ndị anyị bụ mee anyị maghịzi akụkọ banyere anyị ebe anyị si bịa ụwa mekwazịa ugwu na nsọpụrụ niile dịrị anyị awụọ n'anị kee ka o si mee ọ dị mfe nghọta ma ọ bụrụ na ị ṅaa ntị nke ọma uru mmadụ bara bụ ihe onye ahụ na-eme ihe ọ na-eweta na-edebe n'ọkwa ka o si apụta ugwu mmadụ nwere nsọpụrụ a na-asọpụrụ mmadụ na-esite n'ihe onye ahụ na-eme ejiri mara ya gịnị ka onye a na-eme gịnị ka onye a na-eme ejiri mara ya ọ bụrụ na o nweghị ihe ọbụla ị na-eweta na-edebe ejiri mara gị gaghị enwe gaghị enwe nsọpụrụ ọmụmaatụ abịa na enyi na enyi dịka enyi nwoke na enyi nwaanyị uru nwoke na-abara enyi ya nwaanyị bụ ihe ọ na-eme ihe ihe ọ na-eweta uru nwaanyị na-abakwara na enyi ya nwoke bụ ihe ọ na-eweta abịa na mba na mba uru mba a bara bụ ihe ọ na-eweta edebe na edebe nke uru ihe mba ndị ọzọ niile dị n'ụwa na-erite n'aka ya ọ bụ ya na-eme ka mba nwee ugwu ọ bụ ya na-eme ka mba nwee nsọpụrụ mana taa kemgbe anyị tụrapụrụ ome ndị Igbo niile nabata ome ndị bekee jiri ya mere ome nke anyị were nke anyị tụpụ n'oke osimiri o meziri ọ bụrụ naanị ome ndị bekee ahụ ka anyị nwere inye ndị mba ụwa tupu anyị na-eji ome ndị bekee abịa ndị bekee ejirila ome ha ahụ gaa hụrụ ndị nke ahụ kwa kọwara ha jiri ya zara afa mere ihe niile tupu anyị jiri ya na-abịa ha wetalarị ọkwa karịrị ọkwa n'ọkwa n'ọkwa karịrị nke ahụ anyị ji na-abịa ya bụ nke anyị na-eweta na-adị ka ịdọchigha mba ụwa azụ mana ihe ga-eme ka anyị dị egwu dị ebube dị ukwu dị n'ime omenala anyị ome anyị ọ bụrụ na anyị nechigha anya azụ jee na ome ejiri mara Igbo họpụtacha ụmụ ihe ụfọdụ dị n'ime ya na-aba uru bịa wulite ya n'ọkwa dị elu ka ọ hara aha anya na ọkwa ejiri eme ihe taa ọ ga-eme ọ ga-eme ka o nwere ihe ọhụrụ ka o nwere ihe gbara iche na o nwere ihe bara uru si ala anyị pụta ọ ihe ahụ anyị wetara bara uru dị iche ga-eme ka mba ụwa niile sọpụrụ anyị n'ihi na abịa wulite ụmụ ụmụ kirikiri ihe em, ụmụ nkirikiri ome ahụ a na-eme n'ala Igbo ọ baara anyị nwa uru na anyị jiri ya emewe ihe n'oge na-adịghị anya ọ ga-abara onye ọzọ na-abụghị onye Igbo uru. onye ahụ ọ bara uru na ndị niile gbara ya okiri ikiri ga-asọpụrụ Igbo n'ihi na ọ bụ na nwa Igbo ka o siri nweta ihe ahụ baara ya uru ihe ọ pụtara bụ na anyị egboola mkpa a ka na-egbotaghị egbo n'ihi na ha lere anya n'okirikiri ha amaghị ka ha ga-esi gboo ya bụba o wee bụziere na Igbo ka ha bịara afụ onye gboro ha mkpa ahụ ha ga-akwanyere anyị ugwu ha ga-asọpụrụ anyị ha ga-eji eji eji mkpa ahụ mara anyị ha ga-akọkwara ikwu na ibe ha na ndị enyi ha ndị ọzọ maka ya oge nke a na-aga n'ihu ndị ahụ a kọrọ ya nwere ike jiri maka ya chọrọkwa anyị bịawa mgbe ahụ anyị abaa n'ihu gịnị bụgacha ụmụ ihe ụfọdụ anyị nwere ike ịghọta na ya ọ bụghịkwanụ nnukwu ihe ọ bụ o tere aka ọ dị anyị nso ọ bụ naanị na etinyebere uchu na ịkọwa ụmụ ihe ndị a ọ bụrụ na i nee anya anyị nwere ome dị iche iche a na-eme n'ala Igbo anyị nwere ome nri dịka ụdị erimeri a na-erigacha n'ala Igbo ka esi esi ha ka esi eri ha ndị na-eri nke ha na-eri anyị nwere ome akwa ụdị akwa a na-eyi n'ala Igbo ejiri mara ndị Igbo ka esi emegacha akwa ndị dị otu a ka esi eyi ya ndị na-eyi nke ha na-eyi nke ndị nne na-eyi nke ndị nna na-eyi nke ndị ntorobịa na-eyi na nke ụmụaka a nwekwara ome ụlọ ụdịka ụlọ anyị na-ebi ka esi arụgacha ya ngwa ka anyị bịata na ome nri otu a ka esikwa nwee ome okpukperechi tupu anyị bịata na ome nri ahụ otu a ka esikwa nwee ome okpukperechi ụdịka okpukperechi e nwere n'ala Igbo ya na ka esi eme ya nke bụ nke anyị gọm gọm ngwa ka anyị nachiazie na ome nri abịa na ome nri o doro m anya na e nwere ihe karịrị ite ofe

ụdị ofe tupu agagharịcha mba niile ahụ a ga-ahụrịrị ihe karịrị ite ofe iri ise ahụ m kpọrọ afa a na-esi n'ala Igbo ngwa ka m makarịrị na atụ anyị nwere ofe ọkazị na ofe achara anyị nwere ofe ọha anyị nwere ofe ụchakịrị anyị nwere ogume anyị nwere nkerenkere na ahịhara anyị nwere ofe anyị nwegachara ofe dị iche iche a na-esi n'ala Igbo ọ bụrụ na ọgbọ a gụrụ akwụkwọ gụọ ka esi esi nri n'ụlọ akwụkwọ lata bịa were amamihe ha mụtara n'ụlọ akwụkwọ ahụ sie ofe anyị a dị iche iche ị ga-ahụ na imirikiti n'ime ha ga-atọkwa ntị karịa imirikiti nri a na-eri na mba dị iche iche ọzọ bụ na ndị ọka mmụta na ahụike akọwaala na nri ahụ a na-esigacha n'ala Igbo oge gboo na-enye ahụike karịa ndị anyị na-eri n'ọgbọ a. ha na-enye ihe n'ahụ karịa ihe anyị na-eri n'ọgbọ a. ngwa bịa tụlezie mgbe anyị tinyeziri uchu nke ọma sie ya n'ụdị ọ ga-apụ iche gosi ya mba ụwa rie ya na-enwe aṅụrị na-eri ya mee ka ndị mba ọzọ fụ na n'ezie na nri a tọrọ ụtọ ọ ga-amasị imirikiti n'ime ha iri ya mgbe ha bịara rie ya hụ na ọ tọrọ ụtọ soro anyị riwe ya ọ ka a si esi ya ha laa ha ga na-esi nri ga-eji mara anyị na igbo na-eji aka eri ọ bụghị ihe kwesịrị ịbụ ihe ihere ma ọ bụ ihe ga-eji mara onye na-agụghị akwụkwọ ma ọ bụ onye uche ya na-ezughị oke ma ọ bụ onye na-amachaghị ihe nke ọma aka ka igbo ji eri nri tụlekene mba China China na-eji mkpara akpata nri ha na-eri n'efere ị fụ ha abụ ọnwụ ka ha kpata ji ma ọ bụ ihe ọbụla ha chọrọ iri eri na efere n'ime efere ahụ wee tinye n'ọnụ i metara ha ebere ị fụ na ọ bụ ọrụ ka ha na- ka ha nọ na ya na ọ bụghị nri mana ha jisiri ike eme ya ọ bụghị na China agaghị abanwu n'ime market jee gote eku ma ọ bụ em, ndụdụ eji adụrụ nri ma ọ bụkwanụ mma eji eri nri ọ bụghị na ha agaghị arụnwu ya n'onwe ha kama na ha jisiri ike na-ejiri mkpara na-eri ya n'ihi na ọ bụ nke eji mara ha ọ bụ ya bụ aha ha ọ bụrụ na ekwuo China mkpara nri ka ejiri mara ha agaghị atụfu ya otu ahụ kwa ka esi abịa na ala Igbo iji aka abụọ eno akpụ ka ejiri mara Igbo abịa na ala Igbo ka ụmụ nwoke ndị nne nwaanyị ndị nne agadi nwaanyị na ụmụ nwoke ndị ụmụaka ndị ntorobịa na ndị nna na ndị agadi nwaanyị na-eji aka abụọ eno akpụ mana ndị ndị ụmụ nwaanyị akabeghị nka nakwazi ụmụaka ụmụ nwaanyị na-eji ofu aka eri ị na-eri nri ị gaghị ekwe ka ofe metụ na mkpụrụ aka ise gị n'ihi na o mee a ga-abụ ya na ị na-agwọ ofe n'ala Igbo onye ọbụla na-agwọ ofe bụ onye onye obi ọjọọ o nwere anya ukwu ọ masịghị ya ka ndị ụmụnne ya rie ma rijuo afọ ọ chọrọ ka ya sọs- ka sọsọ ya rie ome ndị dị otu a ka m na-ekwu okwu ya ka anyị kpọchite ha azụ jiri obi aṅụrị na obi obi ụtọ na-eme ha ọ ga-eme ka igbo nwee anyị ruru ebe anyị na-aga maka m ga na nke a ka ọ dị onye nwere ajụjụ ọ ga-ajụ onye nwere ajụjụ ọ ga-ajụ